ku programu ya mbc exclusive ndipo sabata ino tikhale tikucheza ndi uh, isaac jomo osman omwe ndi mfumu ya mzinda wa blantyre komansotu asankhidwa kukhala president wa bungwe la malawi local government association malga muli ndine kumbukani phiri uh, jomo osman uh, choyamba congratulations Thank you. ndiye Anthutu akudabwa kuti kodi mtera umenewu mwautenga kuti? Nokha sikale kwambiri mwasankhidwa kukhala mayor. Pano tikuyankhula pano akusankhaninso kukhala president wa bungwe la Malga. Tafotokozani.
Aaa kwambiri ndikhulupilira kuti aaa china chilichonse chimachokera kwa Mulungu. Mulungu akafuna chaka chimenecho choti chikhale chako chimakhala chako. So ine ndikuziona kuti china chilichonse chikungochokera kwa kwa namalenga ndiye mwabweratu pa nthawi yomwe kuli mtsutso waukulu nkhani ya thumba la cdf inuyo ngati president watsopano wa bungwe limeneli muyiyambira pati nkhani imeneyi ngati president wa malga wa nyuwani uh, chomwe ndachiona kwambiri ndi choti chinkulirano mwina pakas- pamakansala ndi ma mps ndiye ineyo choyambirira chomwe ndikufuna ndikubweresa ma mp ndi makansala pamodzi kukhala ogwirizana chifukwa choti cholinga chawo onsewa ndikuthandiza anthu akumudzi omwe anawavotera so sizimakhala zabwino zoti anthu aja azisusana kapena kukanganirana china chache ndichifukwa ke ndakuwuzani kuti sindilankhulapo nkhani imene chifukwa choti ah, ndalama zonsezo ah, a profesa ah, peter wa mutharika pozipereka anazipereka kuti nzachitukuko ndi za amalawi si za munthu iyayi so ife tangokhala kuti anthu oyimira amalawiwo ndiye ndalamazo ngati zilipo zigwira ntchito momwe akufuna apurezidenti ndiye ine sindikuona chifukwa choti ine ndiyesesa kuti tiabwerese ma mp ndi ma councillors pamodzi Ah, komanso ndikukonzeni pamodzi akati malga sikuti kuimira makansala okha ya. mmomo muli ma dc ma ceo ali mmomo komanso ndikuwuzeni chinthu chimodzi ndalama ya cdf ikamalankhulidwa anthu mwina sakumamvetsetsa kwambiri koma akanayimvetsetsa kuti ikuti chani ndalama ija pompaja ah, pali mwayi onena kuti pali ma percent ena ache omwe azisala pa khonsolo kodi khonsoloyo ndi andani so kwa ineyo ndimangofuna kuti anthu amvetsetse kuti akati malga ndi chani komanso akati ah, mp ndi ndani kwa ineyo sindikuchiona chifukwa chomwe pangakhale mikangano ngati wina aliyense atadziwe nkhani yomwe ndimayiona ndi yonena kuti panali controlling angapange control ndalama ndi ndani ndiye mukuphunzitsana mukumvetsetsana chifukwa pano pomwe tikukambirana ndalama ija idzabwera m'bajeti ya mu april si pano iyayi ndiye miyezi yomwe tili nayoyo pomadzafika kumeneko tidzakhala kuti tonse tayamba kuyendera limodzi
ndiye ah, ma mp aphungu apanga kale bilu yomwe ikuyembekezedwa kukasainidwa ndi president kumenekeko ah, muli ndi chiyembekezo chotani kuti no Tsogolo la thumba limeneli liyenda bwanji?
Zili ndi apulezidenti mmene atayimverere biloyo. Ngati akuona kuti biloyo ikupondereza munthu wina wake, apulezidenti ali ndi ufulu woyikana. Komanso apulezidenti omwewo ngati akuona kuti biloyo ndi yabwino akoza kuyivomeredza. So ine ndisanene kuti zichitika chani koma munthu mwini wake wa zonsezo ndi president a president-wo ndi omwe anapanganso decide kuti titenge 5 billion titumize ku anthu chifukwa chomwe anapanga president athu a professor Arthur Peter wa Mutharika ndi chotenga ndalama ananena kuti akuchotsa ndalama ku, ku town kuzibwezeretsa ku anthu nde iwo eni ake ndi omwe ataone kuti ndalamazi nditazibweza ku anthu azidzapanga control ndi ndani
tibwererenso pambuyo pang'ono nkhani ya mpando umene mwa- mwasankhidwa wa president wa maga mukubwera ndi zotani Ah, pali zambiri choyambirira chomwe ndakuwuzani kuti ndiku- ndikuwapangisa kuti ah, ma makansala ndi ma mp agwirizane komanso pali issue ina yonena kuti uh, ma chairperson a ma district amakhala mu office mwawo one year so kubwera kwathu tufuna tionesetse kuti ife ngati mameya timakhala two and a half years so uh, ndi pemphero langa lotinso ma ma, ma, ma district chair-wo azikhalanso two and half year mmalo mwa chaka chimodzi komanso pali nkhani yonena kuti makansala pali ma, ma issues ngati a medical aid uh, panali palibepo pamadzimu tufuna tionesetse kuti kansala wina aliyense akuyang'aniridwa komanso pa ma issues ngati munthu akawina ngati kansala amazapasidwa ngongole ya njinga ya moto kodi njinga za moto zomwe zikupha anthuzi so tikuyesa kulankhulana ndi akuluakulu kuti asinthe mwina azitipasako ngongole ya galimoto kaka galimoto kena kache kochipa azitipasa ngongole komanso ka transport allowance kena kache komwe amalandira kansala ndikochepa nchifukwa chake pamakhala chikulirano pakati pa mp ndi makansala chifukwa omwe anapanga anayika anayika zinthuzi sanaunikire kumapezeka ma mp akulandira mabenefit ochuluka pomwe kansala pakalero amamutenga kuti kansalayo ndi volontiya chabe pomwe kansalayonso ndiwo amakhala ndi anthu komanso amadusa mzinthu zambiri so ineyo ndizaonesesa kuti ndiathandizire komanso kumapezeka kuti tili ndi ma dc ena alibe olo galimoto oyendera tili ndi uh, ma ceo alibe even magalimoto komanso tili ndi anthu ena ogwira ntchito mzipatala omwe sayang'aniridwa malga imayang'ana zinthu ngati zimenezozo nde ngati president nkhani si ya makansala okha nkhani ndi ya anthu omwe ali under a malga mmene mwamvera kuti ndi malawi local government association so ikuyimira anthu ambiri ndithu Nkhani yakhala ili mkamwamkamwa ndi ya m'makhonsolo ambiri kuonetsa kuti kagwiritsidwe ntchito ka ndalama sikakuyenda bwino. Mwachitsanzo nkhani za Gesd zikuoneka kuti makhonsolo ambiri sizinayende bwino. Muli ndi malingaliro otani okuti kutsogolo kuno ndi mmenenso kukubwera thumba la la 5 billion zinthu ziyende bwanji?
I think kwambiri ndi chidwi. Ah, kwambiri anthu akasankhidwa ngati matcheya kapena mameya kapena ma CEO samasatira zomwe zimayenekere zimayenekera kukhalapo so munthu ukaziwa udindo wako ndi chomwe uli umayang'anisisa kuti chinthu china chonse chikuyenda mmalo chiyende mmalo mwache ndikhulupira kuti ulendo uno Chifake mwina mbuyomu kapena boma lapitali kunali zibwana wina aliyese amapanga chomwe akufuna koma ulendo uno kukuoneka kuti sikukhala chibwana chifukwa choti a Minister of Local Government ali pamenepopo akuyang'anisisa and ndikhulupirira ma CEO ndi ma DCs anapasidwa ma targets oti azipanga ndiye sindikuona anthu ngati amene akudya ndalama chisawawa.
Mukuona program ya mbc Exclusive ndipo sabata ino tikucheza ndi a Isaac Jomo Osman omwe ndi mfumu ya mzinda wa Blantyre komanso angosankhidwa kumene kukhala president wa bungwe la Malawi Local Government Association, Malga. Taonatu kuti mwatenga mpa- upresident wa bungwe la Malga komanso ndinu meya wa mzinda wa blantyre kwenikweni mukufuna kuti mukwaniritse chani Ah, kwenikweni ndikufuna ndikwaniritse chifuniro cha anthu chifukwa kuti ndikhale ponsepo pali utumiki omwe andituma chauta kuti ndichite ndiye utumikiwo ngati mulungu andituma ndiugwira ndithu muyembekeze pali uthenga mulungu omwe andipatsa ndiye tikuonanso zonena kuti no tikaunguzaunguza mtundu wa amalawi amakonda zoyankhulayankhula ayi ayi zofunika munthu ukhale ndi mapepala mwakuti ma phd machanja kodi zimenezizi inuyo mungapereke malangizo otani kwa amalawi poona ndi mmene moyo wanu wa inuyo wayendera
ineyo mulungu amapasa anthu utumiki wosiyanasiyana Ah, zoonadi mwina anthu akatenga background yanga mwina ndakulira pa street koma sukulu amachita kuphunzira munthu sutinso alipo anabadwa ophunzira iyayi so kwa munthu omwe ukulingalira kuti uzakhale pena pache ukhoza kumapanga sukulu sukulu ili mma terms osiyanasiyana chifukwa anthu akuzotengerapo advantage kuti ajomo amadusa apa koma ndi osapita kusukulu china chilichonse chimakhala kuyipa ndi kukoma kwake mukhoza kuona kuti kuti anthu for example akamanena ma social media kuti jomo saphunzira jomo bulutu ana anga amamva bwanji so zinthu ngati zimenezozo ayenekera kuti anthu ena ache azichitenganso kuti chimenechocho ndi chipsinjo chimatengera kulimba mtima kwa munthu wina wache kuti ndolimba bwanji mtima koma anthu amapanga amapanganso reply bwanji pa chomwe akulankhula anthu kunjako so ndikudzanena kuti nkhani ya maphunziro inenso ndimathamangathamanga kupa kupanga pang'ono-pang'ono andi mwina siku lina lache anthu ena ache azazizimuka kuti jomo ali ndi phd chifukwa choti anthu ife sitiziwana chomwe timapanga so utsogolerinso pena ndi mphatso yochokera kwa chauta nkhani ya mapepala ili choncho koma pamafunika ka umunthu eh, andi munthu kuziwa chomwe uli ukhoza kukhala ophunzira ndi mapepala abwino koma ulibe usogoleri eh, dziko lathu lino ndi lofunika kuti ah, tiphunzire komanso kulemekeza ma opinion ochokera kwa mulungu chifukwa mulungu palibe munthu anampasapo utsogoleri kungompasa opanda nzeru akamampasa amakhala kuti ampasa nzeru ndi okhawo omwe amakalowa utsogoleriwo palibe upangiri wa mulungu omwe amalephera koma anthu onse omwe amakhala atsogoleri mulungu atavomereza salephera ayi
taonatu muli mkalikiliki mu mzinda wa blantyre kuonetsetsa sabata inayo munali mulimbi ndithu uh, kukonzakonza mu, mu, mu mzinda wa blantyre uh, malingaliro anu ndi otani ndipo muonetsetsa bwanji kuti chimenechi chikhale chinthu chopitirira
choyambirira ndikufuna chani pa moyo wanga mtsogoleri wina aliyense akamapatsidwa utsogoleri azizifunsa kuti akufuna chani chomwe akufuna chikapatsidwa achigwiritsa ntchito bwanji that's why i think eh, matsiku akubwerawo ndili ndi launch ya vision yanga yangati jomo kuti jomo akufuna chani so ndikaulula pano anthu akamadzamva aza- azati a jomo anatiuza kale koma panipano sindikuuzani chomwe akufuna jomo chifukwa chili mu vision yangayo koma pa tsiku lomwe muzabwere ku programu yanga yomwe ndikupanga launch vision yanga ndipo pomwe mutaziwe zoti jomo akufuna chani mungo mungo benthula pang'ono kuti omvera athu amve kuti kodi kwenikweni ndi chani chimene chili mu vision imeneyi jomo
akuyang'anira apm kodi a president a dziko lino akufuna chani komanso ineyo ngati mwana kuti ndakulira mtawuni ndikufuna chani chimene ndi chomwe chili mvision yanga taonatu mzinda wa blantyre walowa chisawawa ndikudziwa kuti mwina mundiyankha kuti iyayi zili mu vision koma mwalowa chisawawa mbali ya marestaurant aliyense akuphika pamene akuganiza pambali pa nsewu pa stage aliyense patsegulidwa chisawawa ma restaurant pitani lero mulimbi mukaone nkhani is about teamwork china chilichonse mukakhala kuti mukugwira gulu ine ndikamagwira ntchito sindigwira ndekha makhansala anzanga eni ake mavenda even amabizinesi omwewo ndakuwuzani kuti mafunso omwe mukundifunsawo mundisokoneza ndiyamba kunena za vision yanga ndi mudikire kuti vision ya jomo ikamabwera ibwera motani
koma nanga si vision iyo inafunika kuti mukamazatiuza tizakhale tikudziwa zonena kuti ah, zi- zina ndi zina zimene zili ma highlights makamaka ma highlights a mu vision ya mahighlights ndi jomo yemwe wakulira mu street from a street kid to a councillor from a councillor to a mayor, from the mayor uh, to uh, to the MALGA's president. Okay? Ehe, ndiye mmene momwe muli nkhani eh nkhanizo ndi zomwe muzazipeze mu vision ya jomo
mwakambapo nkhani yokhudzana kuti munakulira pa ma streets vision yanu ku nkhani ya ma street kids mu blantyre ndi yotani? Munamva zokuti pakati pa ana amenewa mumakhala kusokoneza kwambiri, kuba, kutani, kutani. Inuyo kuti munakhalapo m'mapazi mwawo, mukudziwa m'mene uma, moyo wa pa street umakhalira. Mwakonza zotani kumbali ya ma street kids?
Panopo chilowereni umeya, I think zonsezo zachepako. china chomwe chikundikhumudwitsa nchonena kuti anyamata akabaza mwina akumenya akuphedwa nkhani ngati zimenezozo so titaona choncho i think saturdayso tili ndi cho- chochitika chomwe tikukapanga ndi anyamata akabaza pamalo omwe pakuphedwa anyamata ambiri akabaza komanso ndikuuzepo kunena kuti nditapita ku maliro a malemu anaphedwa Chigumula omwe anali konko nalankhula speech speech yanga ndanena kuti anthu omwe apanga izi pangafupike pangatalike agwidwa ndiponso agwidwa komanso anya- anthu omwe akumachingira anthu mamalo omwe ndikumapanga zinthu zosayenera pangachedwe pangatalike ndidzakuuzaninso kuti agwidwa because ni mbali imodzi yomwe iyenekera kubweretsa chitukuko cha mzinda wa blantyre blantyre ikakhala ilibe chitetezo ndi povuta kuti mainvestors abwere ndichifukwa tufuna kugwira ntchito ndi apolisi tufuna nchi- kugwira ntchito ndi amataxi amaminibus wina aliyense jomwe sakusiya ku- kunja tiyendera limodzi chimodzimodzi ma street kids tiyendera nawo limodzi tayamba kale kuwapasa ntchito, ena ndawapasa mabizinesi, ena tikuwaphunzitsa ntchito za manja, ena ndawatenga kumene ndimakhala nawo kunyumba kwanga. Ndiye zonsezo zikubwera angle imodzi. Tibweretu ku nkhani ya ku Maga. Ah, kukuoneka kuti kumeneku upangiri wina umakhala wochepa kapena mphamvu eh, za kagwiridwe ntchito kabwino kamapezeka kuti kakubwerera m'mbuyo. Ah, muchitapo bwanji kunena kuti ah, mmene mu makhanso zinthu ziyende mwadondomweko, mwadongosolo.
Anthu ambiri amalankhula ma social media kuti tikufuna Jomo atakhala president wa mameya onse, ndiye zomwe amalankhula anthu zija makhanso azisankha kuti Jomodi akhale chani president, ndiye Jomojo akhala president apanga chani? Okay, mbuyomu anthu samaziwa ntchito za meya. nawo Jomo ayamba ku Blantyre kumapanga zinthu zina zache zimenezi ndikupanga ndi cholinga choti makhansolo onse kapena mameya onse kapena macheya onse aziwe udindo omwe uli nawo udindo wawo siwongokhala mu ofesi udindo wawo ndiwopita pa ground ndi kutipula eh? ndiye ndikhulupirira kuti zomwe ndayamba ku Blantyre zifalikira mmakhansolo onse chifake nthawi zina amasowa munthu oyambisa chinthu so ine ndayambisa zitengera enawo kuti atani komanso ataniyo yekha sangatheke koma ine ngati president wa MALGA ndiayendere anthu amenewa ndikawalimbikitse ndikawathandizire pomwe akuperewera kuti tonsefe tiyende limodzi chifake munthu sumakhala dolo wekha ya mmakhala dolo ngati mukugwira ntchito limodzi ndiye chomwe chikuchitika ku blantyre chifake zonsezitu zili mu mfundo za Professor Arthur Peter Mutharika ndi zomwe akufuna nde ngati ife ana ache a professor tikuyeneka kuthandizana ndi tonsefe omwe tili ndi maudindo kuti chimene tichikwaniritse. Nkhani ya katangale mu makhansolo ndi yayikulu kwambiri, muyilowa bwanji? I think eh, ndakuwuzani kuti mapolisi omwe ayika a Minister of Local Government I think zinthu zambiri zi zi uh, zi zichepa I think mukakumbukira ku blantyre nanenapo kuti pali kagulu ka anthu ena akamuona munthu akugwira ntchito amambweresera ndalama chani kumpangisa kuti abwerere mbuyo si ineya ineyo ndikufuna ndibwezerese Ah, ndiyamba kuulula za vision Eh. ndilekeze pompa pake ndiononga anthu azangote ndiziwa zoti vision ya jomo taimva kale ndikufuna anthu pa 21 azakhale tcheru ndi mbc kuona chifake ndikukhulupirira mbc mudzabwera kuzandiyika pala ngati mukufuna vision Mudzabwere udzandiika live kuti anthu azaonere pa mbc jomo akulankhula live kuti vision yake ndi chani koma apapa ndikaikamo ayayi ndikuti sizabeba ya tikufunanso mbc izabwere anthu azaonere live mwakambatu nkhani yokhudzana ndi katangale kuti ayi inuyo a isaac jomo osman simulandira ndalama simulandiradi ndalama mwakambatu zonena kuti makhansala masalale ake amakhala otsika mwana mwana wa town munthu wina aliyense amadziwa udindo wake ndalama atusiyikanidwa mandimvesesetu koma ine sizingatheke chifukwa choti mwina ti- tikufuna ma street lights tikufuna ma bin Blantyre ndiye wina wache yemwe wabweretsa ndalama mwina tikuuza ndalama kukayigwirisira ntchito zimenezozo komanso timmangitsa komanso ndalama yomwe pa mulandu omwe akufuna ineyo ndimchingirayo ndimuyambira pati pompo pa ndalama yomweyo koma ndalama mutalandira Eh. chifukwa tikayisiya Ah, mwina akayipitisa kwina kwake koma ibwere kuti igwire ntchito yoti tikonze blantyre chifukwa tili ndi mavision ambiri a blantyre eh. koma zoti muzandiona ndikunjenjemera wina wache ndiponso izi ndikunenetsa ndikugwira ntchito ngati meya wa mzinda wa blantyre
nkhani ina imene yakhala kuvuta kwambiri ndi nkhani ya malo Ah, muonetsetsa bwanji kuti nkhani ya malo mu mzinda wa blantyre ikuyendetsedwa mwadongosolo ngati kuli anthu oyipa kwambiri ndi amalawi and amalawi ndiomwe amatukwanisa blantyre city council and i think ndikufuna ndiaphunzitse chifukwa chake ine nthawi zina zake ine ndimanena kuti kuli mbuli zophunzira mbuli za madigiri zilipo ukazaonesesa nyasi zomwe amapanga mmalawi muno oyambirira kupanga nyasi ndi anthu ophunzira chifukwa chani anapita kusukulu ali ndi mapepala amapita maiko ena ndikukaona mmene zikuonekera maiko ena koma mbuli zophunzira zija zimapangabe za umbuli pomwe zikubisala kuti zo- zophunzira ndiye ndi chimodzimodzi zimene mukunenera kuti ah, tidzapanga chani malo Blantyre city council sigulisa ayi imapasa munthu malo ambiri omwe anapasidwa anapasidwa amalawi amalawi chifukwa cha umbuliwo amatenga malo amene aja kukagulisa opangira business pamawa anthu amatembenuka ndikumatukwana ma city council go in blantyre find out malo ambiri aja anagulisa ndi amalawi komanso kuli anthu ena mas- m'makhansolomo ogwira ntchito amene ndithana nawo chifukwa choti anthu amenewo chomwe amapanga iwo amapezeka kuti kukatuluka malo ena ache amakagwira malo aja kukhala ngati awo pamapeto pache amakagulitsa koma ukaona m'mabuku amaoneka ngati malo anatha pomwe malo alipo ena aja anaabisa ndi zomwe tipa- tifuna tithetse komanso ndifuna tithokoze chifukwa choti magwiridwe a ntchito a ife ndi Blantyre city council ndi anthu ogwira ntchito tu- tugwirira limodzi ndikhulupirira kuti mu umodzi umenewu Tithetsa mchitidwe ngati umenewo. Mukufuna kuti mukamadzachoka pa mayor mudzasiye mbiri yotani kapena legacy yotani?
Anthu ambiri akamaona mwana akuyenda mu street akupemphetsa kapena ndi osasamba samakhulupirira kuti ameneyu adzakhala munthu. Kuchokera mwa ine ndikufuna ndidzasiye legacy yonena kuti olo osasamba tsiku linalake mukazasamalira olo mu- mumamuona amagona m'mabenchi mukazamsamalira akuzazakhala mtsogoleri wabwino legacy yomwe ndikufuna ndidzasiye ndi imeneyo inuyo mukamakhala nkhani ya maphunziro mumaona kuti maphunziro ndofunika si ofunika funso mwandifunsa ndakuyankhani kale ndanena kuti china chilichonse chili ubwino ndi kulakwika kwake anthu ena akamamuona jo mumaona ngati mwina I'm proud kuti sindinalowe m'class koma mbali ina sometimes i cry because even ana anga amalandira chitozo chomwe bambo anu ndi bulutu Po- chokacho ndi chomwe chikusonyeza kuti nthawi zina kupita kusukulu nkwabwino koma pali anthu ena kupita kusukulu omwe ali mabulutu kuposa munthu yemwe sanapitewo chani ku sukulu chifukwa cha chani ma actions omwe amapanga iwo mbali ya inu ana anu ana anga ndi ndi ana ophunziratu ine ana anga ali ndi madigiri ana angawo anthu omwe ndimaphunzitsa ine ngochuluka kwambiri ndingakuuzeni ndi more than mwina 200 and chakuti anthu omwe ndimathandizira ma school fees ena akupanga zambiri ena si abale anga chifukwa choti zimandiwawa mmene ndakulira ineyo ndi zomwe ndadusamo chifukwa chake ineyotu sikuti sukuluyo sindinayifune ndimayifuna mpaka lero komanso sukuluyo kuphunziratu kumatha munthu ukamwalira sikuti pano sindikuphunzira ndikuphunzirabe pali sukulu ina yomwe timafuna anthu azitiona titavala ma uniform pali ma private teachers anthu ena omwe mwaphunzira kwambiri gulu la iweyo ma, ma degree anu ndongotoleratu sikuti munapanga pakamodzi ayi munangotolera apa kupanga kukabereka kubweranso kuzatenga eh? musamakhale ngati ndinu madolo kwambiri ya mulipo anthu ambiri ndichifukwa chake ndikuti mabulutu ophunzira mulipo mabulutu ophunzira ndiye mumati mukayima chifukwa mwapeza kadigiri kanu kotolerako ndiye mumayima pachulu me what what no it's not all, it's not all about that it's about the vision and the focus that you have yeah nde in conclusion uh, mr mayor uh, ana ma street kids akakuonani mukuwapasa motivation yotani mufuna mthese program chifukwa ndambokuuzani chilungamo mandiputa atu akamandiona ma street kids azilimba mtima kuti siku lina lache pomwe alipo akazalimbikira akazakhala mwana wa apa chifukwa choti ineyo ndikanatengera kuti ndikulira mu street sibwezi ndili pano pomwe ndili ndakulira mu street sindisuta fodya sindimwa mowa koma ndakulira muja mu street lero ndine meya chifukwa choti chani ngakhale wakulira mu street umafunika usatire ndondomeko ndi chifukwa lero ndili pano akazangozimveserera kuti iwo ndi ana a mu street basi kungozitayirira sazakhala ngati jomo koma iwo azilimba mtima kuti ngakhale ali mmene momo siku lina akhoza kuzakhala meya amene alili jomo anthu ndikumakambakamba
ndetu ameya uh, muli kumpira wa, wa, wa abambo wa achinyamata wa ntchembere mbaye uh, ndinu meya komanso apa mwatenga maga president ah, kodi zimenezizi zitheka ndiye panepo ndi pomwe uziwe kuti jomo is a good citizen akati dolo amayang'ana kuti azipanga chani zonsezo zomwe ndimapanga izo is part of development kufuna kuti malawi ipite patsogolo kuwapasa achinyamata chochita ngakhale ulibe koma achinyamata wapase chochita musadandaule za nthawi inu pomwe mulipo muli pa ntchito ku mbc eh, simakaphika ku nyumba ana anu sapita kusukulu bambo simasamalira nde ine ndikalephere zimenezozo ndi chimodzimodzi udindo wanu ndi udindo wanga inunso ndinu a busy Mmakwanisa bwanji busy yanu. Pali manong'onong'otu onena kuti koma kumene kukulowerako a Jomo satenga chinthuchi?
Mawa la munthu palibe amaliziwa. Ine sindinganene za mmawa ndikunena za lero. Anthu akhoza kukhala ndi malingaliro koma ine sindinayambe ndalotapo iya. Chifukwa za mawa Mulungu anabisa mawa la munthu. Ndiye ine ndikabwera pano ndikumati ine ine ndi kape ine si dolo iyayi koma ndimangopanga zinthu mu chifuniro cha wanthu ndi namalenga ndiye anthu asandipope kwambiri iyayi ine sine ofuna kupopedwa iyayi mawu otsiriza pamene tikumaliza programu yathu angakhale otani mawu otsiriza ngoti ineyo ndingowanyadira amalawi kuti amandikonda komanso amandipasa mpata chokhacho ndizawalemekedza ndizawatumikira mmene iwo amafunira kuti ndiatumikire ineyo sindimatenga usogoleri by chance it's a god calling so munthu ukakhala kuti ndi wozozedwa china chonse chimatheka nchifake davide anakwanitsa chifake umfumu uja unachokera kwa mulungu ngakhale ena amankaikira iye anakwaniritsa ndichifake solomo anakwaniritsa ngakhale anali osapita ku sukulu anali ndi nzeru zochuluka chifake mafumu onse aja amachokera kwa chauta ndiye ineyo sindichitengera chizolowezi yayi ndikuziwa kuti mulungu ali ndi cholinga and mwina cholinga chake cha mulungu tsiku lina chadzachionesera kwa mtundu wa amalawi ine ndimawanyadira amalawi and apitirizenso kundikonda ndikudziwa kuti sine munthu woti ndingakhale 100 wabwino ndili ndi zofooka zanga ngati mmalawi koma mukundizuzula ndimaphunziramo zambiri and ndidzapitiriza kuphunzirabe pa zomwe amandizuzulazo zikomo kwambiri a isaac jomo osman tathokoza kuti munali nafe mu programu ya mbc exclusive zikomo pameneponso ndiye pa mtsiriziro pa programu yathu ya mbc exclusive ndipo mu programu imeneyi lero timacheza ndi a isaac jomo osman mfumu ya mzinda wa blantyre komanso omwe angosankhidwa kumene kukhala president wa bungwe la malawi local government association malga munali ndine kumbukani phiri